otito dịrị Jesu Kristi anyị na-anabata mmadụ niile na aja misa nke ụbọchị taa anyị ji eri oriri mmiri chukwu nke e mere Dinwenụ anyị Jesu Kristi n'aja misa ọ maka ikene chineke na-ayọ maka ngọzi ya n'ebe mrs roslyn ọdemenam nọ dịka chinyere ọnụakụ si yọọ ọ na-ayọ ka chineke wụkwasị ngọzi ya n'ebe ezinụlọ ya nọ dịka barista chima okoroama si yọọ ọ masị inye chineke ekene maka ihe nke o bu n'uche dịka ledi amaka ọnịawo si yọọ ka chineke gaa n'ihu na-enye ya ọgwụgwọ nsọ Na-agwọ ma na-echekwawa Sista Camelia Odom dịka ndị ụka St. Clement si yọọ. Ọ maka inye Chineke ekene nakwa ihe nke ezinụlọ ya bu n'uche dịka Sir na Lady Silvanus Egbunam si yọọ. ọ masị inye Chineke ekene nakwa ihe ezinụlọ ya bu n'uche dị ka Mr and Mrs Christian amaukwu si yọọ ọ masị inye Chineke ekene maka ngọzi ya na ebere ya nakwa ihe nke ezinụlọ ya bu n'uche dị ka ezinụlọ ifebi si yọọ ọ masị inye chineke ekene n'ebe ezinụlọ ya nọ maka ihe ọma dị iche iche ndị o megoro ha n'oge ndị gara aga dị ka agatha igbo si yọọ maka ezumike mkpụrụ obi Right Reverend Dr. Gregory Ọchịagha dịka Dr. Eugene Okafor na ndị Ugiri Catholic Community si yọọ

Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke ji ike niile dị ebi ebi. Mgbe mmụọ nsọ dakwasịrị Jesu oge a na-eme ya mmiri chukwu n'osimiri Jodan, i gosiri anyị na Jesu bụ nwa gị, onye ihe ya na-amasị gị. biko mee ka anyị bụ ndị i jiri mere ụmụ ndị a mụrụ site na mmiri na mmụọ nsọ na na-akwadosi ike n'okwu nke n'oku nke ị kpọrọ anyị mekwa ka anyị jikọọ ọnụ na-ebi ndụ na-amasị gị

Mgbe Jọn Onye Na-eme Mmiri Chukwu na-ekwu okwu Chukwu, o kwusara, sị, Onye ka m ike na-abịa abịa m n'azụ, onye m na-etosighị ihulata ala tọpụ eriri akpụkpọ ụkwụ ya. Eji m mmiri mee unu mmiri chukwu, Ma ọ ga-eji Mụọ Nsọ mee unu mmiri chukwu. N'oge ahụ Jesu siri n'obodo Nazaret nke Galili bịa. Jọn mere ya mmiri chukwu n'osimiri nke Jodan. Ma mgbe Jesu si na mmiri pụta, ozigbo ahụ ọ hụrụ eluigwe ka o meghere, Ọ hụkwara Mmụọ Nsọ nke Ọ na-efedata, ka Ọ na-efedatasị Ya dị ka nduru. Otu olu si n'eluigwe bịa sị, Ị bụ Nwa m m hụrụ n'anya, ihe gị dị m ezi mma. Ozi ọma nke Osebuluwa.

otito dịrị jesu kristi ọzọkwa ana m anabata mmadụ niile na aja misa nke ụbọchị taa nke anyị ji eri oriri mmiri chukwu nke e mere onye nwe anyị ọ bụ aja misa anyị ji ekene chineke na ihe ọma dum nke o megoro anyị na ndụ Dị ka anyị sikwe mara, bido n'ụbọchị echi na-abịa abịa, anyị ga-ebido oge na-adanyeghị, izu ụka nke mbụ n'oge na-adanyeghị na mmemme n'ụka, nke na anyị na-ekenekwe Chineke ka O si duo anyị ncha n'oge mmemme nkwado nke ọbịbịa Dinwenụ anyị nakwa n'oge ọmụmụ nke Dinwenụ anyị, nke anyị na-apịachi ọnụ taata site na mmemme mmiri chukwu nke e mere. Onyenwe anyị. Anyị na-ekene Chineke n'ụzọ pụrụ iche n'ihe ọma dum nke o megere anyị, otu o si na-echekwa anyị. Anyị ncha bata n'afọ ọhụrụ nke a, na-agakwa n'ihu n'agbanyeghị ihe dum na-aga n'elu ụwa. Ekene dịrị Chineke onye na-echekwa anyị site na Kristi Onyenwe anyị. Ya bụ, biko lite n'elu soro m kene Chineke maka ihe ọma dị otu a nke o meere mụ na gị, inye anyị ndụ n'ụbọchị taa.

Mmemme nke anyị na-eme n'ụbọchị taa, baptizim nke e mere Dinwenụ anyị, na-echetara anyị baptizim nke anyị, mmiri Chukwu nke e mere mụ na gị. Anyị lee anya na katkizim nke a kụziiri anyị, a na-akọwara anyị na katkizim bụ sakramenti nke e ji asachapụ anyị njọ ekere ụwa bịa mee anyị ụmụ nke Chukwu. nke na onye ọ bụla e mere baptizim n'ime Kristi abụrụgo nwa nke Chukwu. Baptizim nke e mere Dinwenụ anyị Jesu Kristi dịka anyị si hụ n'ihe ọgụgụ nke ozi ọma n'ụbọchị taa, ọ dịghị mkpa na Jesu Kristi ga-eme baptizim, mana ọ dịkwa mkpa ka ya nwa nwee ike kụziere anyị mkpa baptizim dị na ndụ anyị iji mee anyị ụmụ nke Chineke. makwa kụzikweere anyị ụdị ikikere na amara nke anyị na-esi na baptizim enweta iji bie ezi ndụ dị ka ụmụ nke Chukwu. Nke na mgbe Jesu Kristi bịara n'osimiri Jodan ka o mee mmiri Chukwu, Jọn onye ome mmiri Chukwu gwara Jesu, Ọ dịghị mkpa na ị ga-eme mmiri Chukwu, ọ bụ gịnwa kwesịrị ime m mmiri Chukwu. Mana Jesu gwara ya, Mba, mee m ya bụ mmiri Chukwu, ka e wee mejupụta ihe e dere n'akwụkwọ nsọ. Ka e si otu a wee kụziere ụwa mkpa na uru mmiri chukwu bara. Mgbe Jesu na-eme ya wụ mmiri chukwu, anyị bịara bịa hụ ka ihe nrịma- ihe nrịba ama dị iche si mee n'osimiri Jodan. Ebe ahụ ka eluigwe meghere, mmụọ ozi nke Chineke wee gbadata dị ka ụdị nduri wee fekwasa n'isi Jesu Kristi, olu nke Chineke Nna wee si n'eluigwe daa. Onye a bụ Nwa m m hụrụ n'anya. Anyị gakwuo n'ihu, o wee sị anyị, Gerenụ ya ntị. Ebe a ka a nọrọ kpugheere anyị Atọ n'Otu dị ngọzi, Chukwu Nna, Chukwu Nwa, na Chukwu Mmụọ Nsọ, ebe hanwa bịara bịa jikọta ọnụ n'etiti ndị mmadụ, bịa biri n'ime anyị, bịa biri n'etiti anyị. Otu a ka Jesu Kristi si bịa ghọọ otu n'ime anyị site na mmiri Chukwu nke e mere ya, ya abịa mee ka anyị ghọta uru mmiri Chukwu bara na ndụ anyị, nke na onye ọ bụla e mere mmiri Chukwu, onye ọ bụla bụ onye otu Kristi, aghọ, abụrụgo nwa nke Chukwu. Anyị kwesịrị ịbụzi ndị ihe ha na-amasị Nna. Ajụjụ anyị ga-ajụzi onwe anyị, Kedụ ụdị amara nke anyị natara na mmiri Chukwu nke e mere anyị? Kedụ ihe anyị ji amara nke a na-eme? Ihe ọgụgụ nke mbụ gwara anyị gbasara nwa odibo nke Chukwu, onye nke Chineke ga-ete akara ma hukwasa mmụọ ya, onye nke ga-eme ka ndị e ji eji wee nwere onwe ha, onye nke ga-agbasara ndị na-enweghị olileanya ozi ọma, onye nke ga-enye nri ndị agụrụ na-agụ, Onye nke ga-arụ ọrụ ebube dị iche iche n'etiti ndị mmadụ. Nwa odibo Chukwu ahụ abịa bụrụ Jesu Kristi, Onye bụ Onye isi anyị n'okwukwe nke mụ na gị kwere. Anyị lezie anya na ndụ nke anyị dị ka ndị otu Kristi, ajụjụ anyị ga-ajụ onwe anyị, site na baptizim nke e mere anyị, anyị na-eṅomi ndụ nke Jesu Kristi? Anyị na-eme omume na-amasị Chineke, Chineke o nwere ike lekwasị m anya ma ọ bụ lekwasị gị anya, ya sị na onye a bụ nwa m m hụrụ n'anya, onye ihe ya na-amasị m? Ihe gị ọ na-amasị Chineke? Nke a bụ ajụjụ anyị ncha ga-ajụ onwe anyị n'ụbọchị taa. Ọ bụrụ na omume anyị na ihe anyị na-eme anaghị amasị Chineke, taata bụ ohere na ohere nke e nyere anyị ọzọ Iji wee hazigharịa ndụ anyị wee mewe omume nke na-amasị Chineke. Site na mmiri Chukwu nke e mere anyị, a kpọbatago anyị n'ezinụlọ nke Chukwu. Site na mmiri nke mmiri Chukwu nke e mere anyị, anyị abụrụgo ụmụ nke Chineke, agbụrụ ọ họtara ahọta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze, mba dị nsọ, ndị Chineke nwetara onwe ha. Ọ bụrụ na Chineke nwetagoro anyị onwe ya, ọ bụrụ ma Chineke akpọbatago anyị n'ezinụlọ ya, anyị ga-abụ ndị na-anọchite anya ezinụlọ Chineke ka o si kwesị, ka anyị ga-abụ ndị ga-ewetara ezinụlọ nke Chineke ihe ihere. Mgbe ọ bụla anyị na-eme ajọ omume, na-ebi ndụ na-ezighị ezi n'ihu Chineke na n'ihu mmadụ, ọ bụ aha ọjọọ nke anyị na-ewetara ezinụlọ nke anyị si na ya wee pụta. Marakwanụ na ezinụlọ nke anyị na-ekwu bụ ezinụlọ nke Chukwu. Site na baptizim nke e mere anyị, anyị abụrụgo ụmụ nke ezinụlọ Chineke. Anyị abụrụgo ndị kwesịrị ịnọ na-anọchite anya Chineke, na-anọchite anya Dinwere anyị Jesu Kristi, site n'ike nke Mmụọ Nsọ nke dakwasịrị anyị, wee na-ezisara ụwa ozi nke udo, ozi nke ịhụnanya, wee na-ebi ezi omume ndị mmadụ ga-ahụ, ha wee sị, Onye a bụ Nwa Chineke, onye ihe ya na-amasị Chukwu. Ajụjụ anyị ga-ajụzi onwe anyị n'ụbọchị taa bụ, Kedụ ka anyị si ewere amara nke anyị natara na baptizim na-arụrụ Chineke ọrụ? Anyị na-eji amara nke anyị natara na baptizim na-ekwusa ozi ọma nke Chineke site n'ezi ndụ nke anyị na-ebi? Anyị na-eji amara nke anyị natara na baptizim na-ezisa ozi nke udo na ịhụnanya n'elu ụwa, ọ kacha ugbu a elu ụwa nke anyị nọ n'ime ya jupụtara n'ịkpọasị? Site na baptizim nke e mere anyị, anyị abụrụgo ndị na-abụ ndị na-eweta udo ebe ọ bụla anyị batara. Anyị abụrụgo ndị ga-eweta ịhụnanya ebe ọ bụla anyị batara. Anyị abụrụgo ndị ga-eme ka ndị mmadụ wee nwee obiọma ma nwekwa ihe ọchị ebe ọ bụla anyị batara. Onye ọ bụla bụ nwa nke Chukwu, onye e megoro baptizim n'ime Kristi, kwesịrị ịnọ na-ebi ezi ndụ nke ga-amasị Chineke, nke Chineke ga-elekwasị anya wee sị, Onye a bụ Nwa m hụrụ n'anya, onye ihe ya na-amasị m. Ya bụ, ndị nke m hụrụ n'anya, taata anyị na-eri oriri mmiri Chukwu nke e mere Dinwere anyị Jesu Kristi. Eluigwe emeghele wee gbaa akaebe. Olu Chineke adaala wee gwa anyị ka anyị geere Jesu Kristi ntị wee na-eme ihe Chineke na-achọ. Mmụọ Nsọ adakwasago Jesu Kristi. Ebe ọ bụkwanụ na anyị bụ ụmụ nke Chineke, anyịnwa bụzi ụmụnne Jesu Kristi. Ọ bụrụ na Mmụọ Nsọ adakwasago wee tee Jesu Kristi akara n'ihu ka Ọ bụrụ onye na-ezisa Oziọma, otu a ka mụ na gị si wee ketekwa oke ịbụ ndị na-ezisa Oziọma n'elu ụwa. Oziọma anyị na-ezisa nwere ike ọ bụghị na anyị na-ekwu ọtụtụ okwu, kama site n'omume anyị ka anyị ga-esi wee gbasaa Oziọma nke Chineke. Kedụ ụdị omume ị na-ebi n'ezinụlọ? Kedụ ụdị ihe ịma atụ ị na-egosi ndị gị na ha bi nso, ndị agbata obi gị? Kedụ ụdị ndụ ị na-ebi ebe ị na-arụ ọrụ? Kedụ ụdị ihe ịma atụ ị na-egosi ebe ị na-arụ ọrụ iji wee kọwaara ha na gịnwa bụ nwa nke Chineke, onye ihe ya na-amasị Chukwu? I jee ebe ị na-azụ ahịa ma ọ bụ ebe ị na-ego ihe oriri ma ọ bụ ihe ọ bụla ị chọrọ. Kedu ụdị omume ị na-eme n'etiti ndị mmadụ iji gosi ha na n'eziokwu na gịnwa bụ nwa nke Chukwu, onye ihe ya na-amasị? Ihe a bụ ajụjụ ndị anyị ga-ajụ onwe anyị ma yọzikwe Chineke ezi amara na ike nke ezi omume ka o nyere anyị aka ka ndụ anyị bụrụ ihe na-agba akaebe na anyị bụ ezi ụmụ nke Chineke. Ndị ihe ha na-amasị. Chineke emeghego eluigwe wee bịa biri n'etiti anyị. Okwu ahụ e mere ahụ abịago binyere anyị. Ọ dịzi anyị n'aka ka anyị nabata ya bụ ọkpụkpọ oku nke a kpọrọ anyị site na mmiri Chukwu nke e mere anyị, ka ndụ anyị bụrụ ihe ga na-agba akaebe, ka ndụ anyị bụrụ ihe ga na-ewetara Chineke ọṅụ, nke na Chineke lee anyị anya, ya ewee sị, Onye a bụ ezi Nwa m, onye m hụrụ n'anya. onye ihe ya na-amasị m. Ka anyị yọzienụ Chineke ka o nye anyị yawa amara, dịka o si wee meghee eluigwe wee kwuo okwu, ka o zite Mụọ Nsọ ya n'etiti anyị, ka o hukwasị anyị Mmụọ ya, ka o nye anyị amara na grasịa iji bie ezi ndụ dịka ụmụ nke Chineke.

nakwa ụgwọ dịịrị ya nụ site na Kristi Onyenwe anyị. ngwanụ ka anyị kwupụtanụ okwukwe anyị n'ime chineke ekwe m n'otu chineke nna ji ike niile onye mere enuigwe na ala na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya Ya na otu Onyenwe anyị Jesu Kristi sọ otu Nwa Chineke mụrụ. Nna mụrụ tupu ụwatụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si na ihe. Ezi Chukwu si na ezi Chukwu. A mụrụ ya amụ, emeghị ya eme. Ya na Nna bụ otu ihe, ihe ha ji bụrụ Chukwu. Onye e si na ya mee ihe dum, onye maka ihi anyị bụ mmadụ na maka ihi nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata. O were ahụ na Vejin Maria site na Mmụọ Nsọ, ọ bụrụ mmadụ, a bịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pọntus Paịlet, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, e lie ya. Ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ, ka Akwụkwọ Nsọ si kwuo, ọ rọgoro n'eluigwe, nọrọ n'aka nri Nna. Ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na Mmụọ Nsọ, Onyenwe anyị na-enye ndụ, onye siri na Nna na Nwa pụta, Onye ma a na-esekpuru na-etokọrọ ya na nna na nwa. Onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlịk. Ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ndị nke m hụrụ n'anya, ka anyị were na otu obi wee chee ekpere na arịrịọ anyị n'ihu Chineke, ka O zitere anyị Mmụọ Ya, ka Ọ zaa anyị ekpere ma meere anyị ihe anyị rịọrọ Ya.

maka nzukọ nsọ katọlik gazuru ụwa niile ka ha soro jesu kristi onye bụ eze jụ oke ọchịchọ nke ụwa kama ka ha were ndụ ha na-agba akaebe maka alaeze kristi nke bụ ikpe ziri ezi ịhụnanya na udo

maka ndị niile na-achọ Chukwu na alaeze ya ka ha nwee ike ịchọta ya site n'ụzọ nke nwa ya Jesu Kristi onye bụ ụzọ eziokwu ndụ isi mbido na isi ngwụcha

maka ndị niile a na-echeta na aja Misa nke tata maka ihe niile ha bu n'uche ka kristi onye ji ike niile nụrụ ekpere ha ma mezuoro ha ihe niile bụ uche ha dịka o si chọọ

na ndị niile Chukwu mere ka ha bụrụ ụmụ alaeze ya, ka ha na-eso nkuzi ya niile gbasara ya bụ alaeze, nke ga-enyere anyị aka isoro ya banye n'ime alaeze a n'oge ngwụcha ndụ anyị.

Maka ndị otu anyị nwụrụ anwụ na mkpụrụ obi ndị niile kwerenụ gara aga, ka Kristi meere ha ebere bịa dubata ha n'alaeze ya.

nara ekpere na arịrịọ nke ndị nke gị chere gị n'ihu n'ụbọchị tata anyị na-eme mmemme mmiri chukwu nke e mere gị nwenụ ka ọ masị gị imere anyị karịa ka anyị si rịọ site na Kristi Onyenwe anyị.

rịọwanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ihe ga-asọ chukwu nna ji ike niile ịnaranụ amen onye nwe anyị anyị na-eme emume na-egosi anyị kristi dịka nwa gị Onye mere ebere wụchapụ njọ nke ụwa. Biko nara onyinye anyị, mee ka onyinye anyị bụ ndị kwere na gị ghọọrọ anyị aja Kristi, site na Kristi Onyenwe anyị.

Na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile. Onyenwe anyị, Nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa. N'osimiri Jodan i jiri akara dị ịtụnanya gosi nnukwu ihe omimi nke mwụcha ọhụrụ. I jiri ụda olu nke si n'igwe mee ka e kwere na okwu gị binyere ndị mmadụ, bịakwa were mmụọ gị nke gbadara n'ụdị nduru tee Kristi Nwodibo gị ude nke aṅụrị, ka e wee mara ya dịka onye i zitere ka ọ kụziere ka ọ kụziere ụmụ ogbenye ozi ọma.

nna ị dị nsọ ezie o kwesịrị ekwesị otu ihe niile i kere si eto gị site na jesu kristi nwa gị bụ dinwenụ anyị na site n'ike nke mmụọ nsọ Ị na-enye ihe niile ndụ, na-edo ha nsọ. Na ndụdụgandụ niile, ị naghị ahapụ ịkpọkọrọ onwe gị ndị mmadụ, ndị ga na-achụnyere gị aja zuru oke site n'ọwụwa anyanwụ ruo n'ọdịda ya. Anyị ebunye gị onyinye ndị a, Osebụrụwa, were umeala na-arịọ gị ka i doo ha nsọ site na mmụọ gị, ka ha wee ghọọrọ anyị ahụ na ọbara nke Nwa gị, Jesu Kristi, Onyenwe anyị. Onye nyere anyị iwu ka anyị na-eme emume inye ekene nke a n'anyasị mbọsị e duru ya nye n'ọnwụ, o weere achịcha, nye gị ekene na otito, nyawaa ya, nye ya ụmụazụ ya, sị, Naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-edurunye maka unu. otu ahụkwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị o buru iko mmanya nyekwa gị ekene na otito bunye ya ụmụazụ ya sị naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile Nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebeebe. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta

Anyị ewere obi ekene chụnyere Gị aja nke a dị ndụ, aja dị nsọ. Anyị arịọ Gị ka I lekwasị anya n'onyinye nke nzukọ Gị, were hụ n'ime ya onye enu e jiri chụọ aja nke medara Gị obi maka njọ. Mee ka anyị bụ ndị na-anata na-esi n'ahụ na ọbara Nwa Gị enweta ndụ jupụta na Mmụọ Nsọ, were si na Ya bụrụ otu ahụ na otu mmụọ na Kristi. Ka Kristi n'onwe ya were anyị nye gị dịka onyinye zuru oke mgbe niile, ka anyị wee soro Vejin Maria dị ngọzi Nne nke Chukwu, ndị apọsụl, Josef dị nsọ, na ndị e gburu egbu n'ihi okwukwe, ndị nke gị niile dị nsọ, were keta oke n'alaeze enuigwe. Ọ bụ n'arịrịọ ha na-arịọ gị mgbe niile ka anyị tụkwasịrị nchekwube. Anyị ji umeala arịọ gị, Osebụrụwa, ka aja nke mere ka anyị na gị dịkwa na mma ọzọ wetara ụwa niile udo na nzọpụta. Anyị na-arịọ maka nzukọ gị nọ n'ime Ji ọbara ya wee gbatara gị. Mee ka ha kwụsie ike n'okwukwe na n'ịhụnanya. Nara, Osebụrụwa, arịrịọ ndị ezinụlọ gị, ndị ị kpọkọrọ n'ihu gị n'ebe a. Were ebere jikọọ ụmụ gị gbasara n'ụwa niile, O Nna nwere obiọma. Nabata n'Alaeze gị ụmụnna anyị ndị nwụrụ anwụ na ndị niile hapụrụ ụwa a ndị omume ha sọrọ gị. Anyị chekwubere iru ebe ahụ, soro ha biri n'añụrị gị na otito gị ebeebe, site na Kristi Dinwenụ anyị, onye i si na ya enye ụwa ihe ọma niile. Ihe niile e kere eke na-eso ya bụ Kristi.

Zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị, Osebụrụwa n'ajọ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị. Site n'inye aka ebere gị ka a zọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị ewere gbanaha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke Onye Nzọpụta anyị, Jesu Kristi. Onyenwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọsụl gị, Udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebeebe ebeebe. Udo nke Osebụrụwa dịrị unu mgbe niile.

Leenụ nwa atụrụ nke Chukwu! Lee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa! Ha nwere isi ọma, bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke.

onye nwe anyị i jirila oriri nsọ zụọ anyị anyị ji umeala arịọ ka ị were obiọma gị mee ka anyị jiri okwukwe na-anụ olu otu nwa gị wee bụrụ ụmụ gị ma n'okwu ma n'omume anyị anyị na-arịọ gị ihe a site na kristi onye nwe anyị

ana m ekene mmadụ niile na-ayọzi ka chineke gọzie unu gọzie mbọ niile unu ga-agba n'izu ụka a.